uh, chipani chipanga safa exactly zimene anapanga mcp zija ku dpp kupanga freeze maakaunti anthu akuluakulu amukhito anapangira freeze maakaunti anagulitsiranso magalimoto enaso uh, uh, norman chisale anapanganso freeze so maakaunti awo so chachikani popano popano uh, kunalamulidwa kuti zinthu zina za anorman chisale zikhoza kuyamba kugulitsidwa pachani uh, pa, pa mitengo yozizira nde Ah, nawonso apm amene amene akuti amakhalika ngati kuti mwina ali ndrama nayenso chimodzimodzinso kunalinso kuti chani kunalinso kuti iyeyonso ataninso amukwidzingenso so ndi zinthu zona kuti ah, zovuta kwambiri komano si zinthu zovuta kwambiri ndi zinthu zona kuti ah, tiona kuti zitha bwanji tingokhala tcheru tingoonetsetsa kunena kuti kodi chichitike ndi chani koma zinthu zichitika zichitika zichitika anthu anjatidwa ndithu pali anthu amene akuoneka kuti ali ndi ndalama kwambiri kumeneko ndi akapangira freeze maakaunti amenewo ndiye kuti kampeni ya 20 2030 idzakhala yovuta hmm? idzakhala yovuta ifanana kuti yamene inapangira safa dpp pa kampeni paja amachita oneka kuti alibe ndrama anthu amene amayenera kuti azipanga sponsor chipani amaoneka kuti alibe chani alibe ndrama anthu ngati ah, ah, ah, azi chipani ndikonena choncho anthu amenewa analibe ndithu ndalama ndiyeno chifukwa cha chimenechi ndi zinthu zoona kuti ndithu zichitika ndipo musakayikirenso yayi zichi- anthu anjatidwa nde ijayi movie ija ya welcome to maula prison imene ijayo sikuti anangopanga iyayi ikuphele iphelezera kapena ikuphelezera chifukwa chakuti zikuchitika anthu amene akuwamangawa ndi anthu a- a- ochita bwino ma- ana madya bwino omangira ah, tayi l- malo mwa lamba lamba kulephera kupezeka saizi ndiye kungotenga tayi kumangira matrauza awo Mm, ana madya bwino ndiye mimba zikaphwera komweko eh mumakapanga exercise kumeneko zikaphwa ndi njala komano osayiwalana kumakapangana cheki guys sakudziwika kuti kodi next amanga ndani eh? unyolowo ndi akuyenda nawo magalimoto akuyenda nawo magalimoto kuti china chilichonse chikangochitika atani akukwidzinge eh, so um, usaonera kuti kodi avitumbiko amanga chifukwa chani amanga chifukwa cha we got this ya pamene pa malive amene achitawo live ina yake anaphuluza sanayankhule bwino akuti nkhaniyo ukayimvetsetsa imakhala ngati ndithu ya treason pang'ono uh, khala ngati kuti mukuoneka kuti inuyo simukukhutitsidwa ndi mmene munthuyo ang- a- ulamuliro ndi zina zotero Eh, nkhani zake zimakhala complicated chifukwa malamulo ife timaonera pamwamba chonchi koma malamulo ali, ali mkatimo zinthu zina zake ife timaona zopusa ng- zoti ah, timaziona zopanda pake koma ndi zinthu zoona kuti zikhoza kutiyika m'mavuto malaivu omwewo amatulamo kenakakenso amadzati munanena chakuti ino ah munanena zimenezi ah ndisakuzindikira ala koma munanena ah ndati ndisakuzindikira ali inde koma munatati munanena and you mean it ndiye iwe ukangoti ah iya iyi ayi sindimadziwa ndiye malamulo amayenda kuti kusadziwa lamulo sikudziwa lamulo ya ah kusadziwa lamulo si excuse yonena kuti iweyo usatsatire lamulolo mwaona nde amayembekezera kuti malamulo amene alipo aliyense azatsata aliyense azadziwa aliyense azalondoloza ndi mmene ndithu zimakhalira komano pa zifukwa zina chifukwa chake mmapezeka kuti mwaonapo inuyo anthu ena kuti eh, wakuti wakuti ammanga inuyo mwaonapo a, a Shannon am- anamanga pompano pompano atangonena kuti ndili ndi chani ndili ndi uh, hard drive ah, munthu uthamanga kujena aliya afuna nditutsire zinthu zanga mthireni vingo ndiye kumnjata chifukwa cha kuopsezeka moyo wa munthu unali pa chiopsezo kunena kuti ah, pali zina zake zimene afuna apa chilichonse chimene chikuoneka ngati kuti chingayike moyo wa munthu pa chiopsezo ndi mlandu onena kuti ukhoza kunjatidwa nawo ukhoza kuthiridwa nawo unyolo nde akumamanga friday thursday friday kuti ugoneko ndithu kuchitokoseko nde whatever the case sikuti amaku samalolanso maselowa samalolanso ukatenga zofunda za kunyumba iya zofunda zimene anafunda uh, shannon kumeneko ndi zimenenso afundanso afundanso achimwendo kapena amumba zomwezo unless unene kuti sindifuna ndifunde ndingogona mmene ndililimu ndi zovala zangazi ndimene zimakhalira mwamwayi akwamanga nthawi ino yotentha anakamanga juni bwa hmm? zinakakhala zinthu zovuta kwambiri zowirira kwambiri komano all the same guys tikwafunira zabwino zonse tikhulupirira kuti chilungamo chiwoneka chilungamo chimene uh, aliyense akufuna kuti chioneke tikhulupirira kuti chitani chiwoneka ndithu if nde we got this ndi mulandu kumene we got this ndi mulandu hmm? nde guys tiyeni ndithu tisamale tiyeni tisamale makamaka ndibweranso tidzakambe za cyber bullying cyber bullying kuti kodi ndi chani kwenikweni tidzakambeko chifukwa nthawi zina kungonenapo munthu kumunyoza kumunenera zinthu zina zake zoti zopanda umboni imeneyonso ndi cyber bullying mukhoza kunjatidwa nazo Kumtukwana munthu popanda chifukwa mukhoza kunjatidwa nazo ndithu. Mwaona? Chifukwa chakuti anthu amafuna kuti akupange sue. Akakupangira sue ndiye kuti umulipire munthu uja. Komano munthu uli ngati ine, omvetsa chisoni, ulibe chilichonse. Nde m'malo mondimangitsa amangonena kuti ah, sitikumangitsani baba. Ah, sitiku m'malo mokulipiritsa ndalama amanena kuti sitikulipiritsani mukangoseva ndende. mangasi ulibe chichonse munthu uja angapo benefit chani pamene akakhala anthu olemera m'mene mmaona muja amanena kuti "Ah, achina Chisembere akuti iyayi alipire 10 million iyayi alipire 15 million iye andifuna 200 chakuti 1000 amadzaona kuti awawa achina Chisembere awa atani alipira ndalama koma ine azindiuza 200 million chifukwa cha uh, defamation chifukwa cha undiwonongera mbiri chifukwa cha kufuna kunditulutsira zinthu zanga pa mbetete ine nkaitenga ku akangotika 7 baba ine basi kuwerawera ukalowa kuchani kuselo eh ndiye osangotengeka kuti wakuti wakuti akunyoza wakuti wakuti akunyoza ayi osangotengeka guys tizikhala kunena ndi zifukwa zathu zenizeni hmm? zifukwa zenizeni ndi anthu mumachita kupanga tag dzina pamene pachata amachitota a ah, mumanena wakuti baba inu wela wela wela wela wela eyetu guys so ndi nkhani ndithu yoti ofunika kukambiranapo komano kunjatako, mjatako ndiye n'kosayamba guys koma kumakaonana kuselo kumakaonana kaya madana nonse ndinu achipani chimodzi kumakaonana apa pali anthu ena akamaja okha osakaona anthu amene amaja okha osakaona musapitekonso adziwe zona kuti uh, munthu pawekha siiwe siiwe ujeni sungapange chichonse eyetu guys ndeno ndikadzapo ndithu ndikufunireni weekend yabwino uh, ngati pali zina zake pamene ndadumpha mufuna ndipange uh, clarify ndikhozanso kukupangiranisoni eh? kukufotokozeranisoni kuti uh, pamenepopo ndipatipo pamene mukufuna funso lanu kapena lili patipo ehe za Chimwendo ndi zimene ndakuwuzani zokunena kuti akupanga kuti uh, nkhani yofuna kupha munthu ndi nkhani yofuna kupha munthu ndi nkhani yayikulu pamene uh, a Vitumbiko anthu angonena kuti chifukwa choti atanena kuti we got this we got this it's not just we got this that, that word komano mkatikati mwa live ija yonse live ija mukayizunguliza mukayimaliza yonse ija pena pakenso anaphuluza sanayankhule bwino ndiyeno uh, anthu angopanga generalize kuti ah, live ya we got this ndimene yamangitsa kodi we got this ndi mulandu mm -mm. muli zinthu mmene muja munali zinthu zonena kuti iwo aja amanena kuti izi mwakuti mwakuti eh, a Chakwera ndi amene akutsogola APM ndi amene akuluza bwanji akutero ndiye nthawi zina kupanga undermine institution ina yakenso ndi mulandu ndithu chifukwa chonena kuti iweyo ngati institution ija ayipatsa mphamvu kuti iyendetse chinthu iweyo ulibe mphamvu yokanyoza chinthucho udikire kaye anthu aja apange zimenezozo amalizitse ayendetse bwinobwino ndi pamene iweyo uzipereka observation yako komano zinthu ngati zimene zijazo zinali nkuthekera kunena kuti masapota a mcp anakakhala kuti iwowo ndi anthu osa osagwira mtima zinali nkuthekera zimene zija a masapota za mcp kupita kunsewu kapanga zipolowe kuti president wathu akuberedwa chifukwa kuti amanena kuti iyayi a chakwera kutani akuberedwa a, bwanji akuwina e- a, apm ku- ku- likoma island ku mzimba kuti kuti ku- chakuti bwanji akuwina apm zimene zija zinali nkuthekera kunena kuti anthu apite kunsewu akapange zipolowe akaphwanye maofesi akapange zina zina chifukwa chakuti kunali zonena kuti sititani sitilola kuti zimenezi zichitike nde imeneyoyonso pena pakenso ndi mlandu amayenera kuti ukhalira ngati kuti utsogolera anthu kuti apange zipolowe eyetu ndeno iyayi koma lingadziyo samadzadzatu lingadzi nde blanket limene anafunda tamiya ja ku lingadziko

ne bulangeti lake mapezeka kuti zimatengera kuti thupi lako ndi lotani ngati thupi lako ndi lalikulu kwambiri mapezeka kuti mwina uku wafunda ku- wa- wafundira kunsanaku ku mimba ili pamtunda kapena wafunditsa mimbayi kunsanaku uli pamtunda ukokera ukafuna kuti ufunde kumutu ndiye kuti mapazi ali kuti ali pa ajeni ali panja zinthu zake zovuta kwambiri timablanketi take timakhala tipende toto Ehe. Ehe. zakudya nde ndi zimene mudziwa kaleso sima akupatsa mtanda wonse wa sima ifika chakudya chilipo koma nyemba ndi imodzi basi nyemba imodzi mtanda wonse wa sima etu with hard labor